Ok, so seo ceist 17. Tagann ceisteanna cosúil seo suas an t-am ar fad ar páipéirí. So, nuair a ligtear sféar soladach dar ga 6 ceintiméadar anuas sa sorcóir, ok, so tá siad tar éis é seo, an sféar seo a chur isteach ins an uisce. Ansin, d'ardaigh leibhéal an uisce an méid seo. Ok, so chuaigh sé suas an méid sin. agus mar a fheictear ar dheis, más é 16 ceintiméadar atá trastomhas an tsorcóra, ciallaíonn sé sin go bhfuil an ga cothrom le 8. Ok, chuir mé isteach anseo é agus tharraing mé anseo é chomh maith. Tá siad ag iarraidh a fháil amach cé méad a d'ardaigh an uisce, cé méad a chuaigh sé suas. So is féidir linn then a rá má chuir tú an sféar isteach ann, de bharr na rialacha eolaíochta a bhí déanta agat sa Teastas Sóisearach agus go mbeadh sé déanta agaibh in áit eile, but tá toirt an sféir seo ar comhéid leis an toirt den sorcóir seo. Okay, so sin just eolas a chaithfidh a bheith agat. Okay, an méid atá an uisce tar éis dul suas, sin cothrom le toirt an sféir. So tá toirt an sféir seo ar comhéid le toirt an sorcóra. So is féidir linn a rá an foirmle le haghaidh toirt an sféir agus tá siad sin sna foirmlí mata. Pi r, pi, uh, ceathair thar trí pi r ciúbaithe, tá sé sin cothrom le pi r cearnaithe h. Agus ansin,

cearnaithe fá H. Níl a fhios againn cad é H go fóill. So actually just tá mé chun H a scríobh gan aon braicéidí. Ní déanann sé aon difríocht. So tá mé chun é sin a obair amach ar chlé. So cuir isteach ar do áireamhán ceathair roinnt ar trí fá pi agus fá sé ciúbaithe. Agus fág i dtéarmaí pai é, ok, so ná faigh é ceart go dtí an slánuimhir is giorra. Ná, ná slánaigh é ceart go dtí aon rud, just fág i dtéarmaí pai, so leis an tsiombail pai ann agus feicfidh tú i nóiméad cén fáth. So anseo, pai fá ocht cearnaithe fá H, bhuel cuir isteach san áireamhán an pai fá ocht cearnaithe nó déan é i do cheann agus faigheann tú seasca ceathair pai. Agus táimid ag iolrú leis an fá H arís fág i dtéarmaí pai é. So anois tá cothromóid againne anseo agus níl a fhios agam an gcuimhin libh é seo but dúirt mé cúpla uair sa rang má tá cothromóid amháin agat agus tá athróg amháin atá tú ag iarraidh a fháil, so mar shampla an H, ansin caithfidh go bhfuil tú ábalta é a réiteach. Abair go raibh dhá athróg ann, so, abair go raibh H anseo agus R áit éigin, agus ní raibh ach cothromóid amháin agat, ní féidir leat aon cheann de na H nó an R a fháil le cothromóid amháin. OK? So, tá cothromóid amháin agat agus athróg amháin agat, so is féidir linn é a réiteach agus is cinnte go mbeimid ábalta a rá go bhfuil H cothrom le rud éigin ag an deireadh. OK? But cad é an rud éigin sin? So. Arís, níl suim agam ins an seasca ceathair pie, níl suim agam ach amháin ins an H. So tá mé ag iarraidh fáil réidh leis an seasca ceathair agus an pie. Now tá siad ag iolrú fá an H, ok, sin an fáth nach bhfuil sé soiléir anseo, or nach bhfuil sé taispeánta, but tá a fhios againn go bhfuil siad ag iolrú. So chun fáil réidh leis tá mé chun roinnt gach taobh ar seasca ceathair pie. So sin an fáth go bhfuil sé really just chomh um, áisiúil chun an pie a fhágáil anseo. Okay? So pie, roinnt ar pie, níl aon rud ann, 2 8 8 roinnt ar 64 agus faigheann tú 9 thar 2. Agus sin h. So sin é mo fhreagra, 9 thar 2 agus bhí gach rud i ceintiméadar. Just chun check arís. Obviously dá dtarlódh go raibh rud éigin i méadar agus rud éigin i ceintiméadar bheadh fadhb agam, bheadh orm dul ar ais but no tá gach rud i ceintiméadar is maith an rud é a thriail so 4.5 ceintiméadar nó 9 thar 2 ceintiméadar.